ya daalụnị ee anọ m beni ụbọchị tata bena nwere m onye Iselukwu nye achịmala ka ọ bụkwa na onye Ubulukwu na onye Iselukwu dọ n'ọgbame na ofu etiti na-ekwukọ n'ofu ọnụ kpasị anyị tie ọnụ na nye ga-enyere anyị aka ka anyị kwado asụsụ anyị na megani maka na asụsụ obodo anyị anaghị anyị amazi ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ abasị ka anyị chọpụcha ka anyị nyocha ka ka anyị nwa bụ onye so na anyị ka e tụnye ọnụ n'ime ka anyị mara ihe meni o ji bụ na asụsụ anyị anazi anọnị na ulue asụ wene nye ewepụ anya ka ibe emenasịa n'aka jikwame onweri aka jikwame kwa ọfịa ome ụnọ asụsụ anyị ba bịazi onye ọ bụla achọ na ijikwame ashatọzi anọ onye Enuani bịa ọ mụa nwa ọ gụ afa oyibo ọ chọkwa afa oyibo ọzọ tụkwasị ya ọ bụrụzi asụsụ afa anadiwe kwazị ụfọdụ etufugbolugede afa a na-adị we sị na amala onye ọkwa ya ma nwee ike kene wee kene obodo we si bịa abasị mba a na iselukwu a sọkwọrichi nne maka na oge a chọwe na enuwa ya ata ee ịta dịnị n'obodo nsi bịa na ọ bụ na ya ka anyị kenebanye anya tata mana m efe ya n'okwu na onwegwe oge o ji bụ n'obi ụbụlụ bụ nsogbu abụghị na awa tupu aja ọbasị mba ọbasị mmadụ adị eze ndụ n'osisi ọkụ uso ọchọsị obodo ọ ga-agbasi ọbabụla Iselukwu bụ osi ya bụ obi bụ obi ọjụkọ esi m n'ọbala obi ọjụkọ bịa maka na obi ọjụkọ bụ aka obi olise ka o si obi ọjụkọ ya ma ojukọ obi mmenwa bụ ngozi bụ nwa ojukọ obi nwanne m na-eme na a nọ beni ọ ga-eji nye aka ji asụsụ Enuani gwa ụnụ onye ọ bụ mana onye Iselukwu dọ igwe okwu na-eme na ụnụ na-ekwu okwu ga-eme na asị marị apụcha na ọnụ mbọsị ọ na-ewefe hụ na-ewefe na-ewefe na enu ya bọọsụ asụsụ Enuani abasị one n'ime asụsụ Enuani ka ọ sụọ nwa ọ dị ndị ka iselukwu ọ dị ndị ka eh, ọbịọ abasị na onye iselukwu bụ iri enyi o mesịa me na-ekwu okwu ọ bụrụ zụkwa afa egosikwa m afa a bụ ekwu ihe nga afa anwa egosi na onye iselukwu ka ọ bụ ọnụ debụna John Johnson nke ọ za amalọ m bụ onye n'ime ka o si bịa ka ọ bụ Ọnịcha Ukwu dọ ya ka ọ bụ Iselukwu dọ ya amalọ m ere ka ọ bụ n'ime mana afa ọ za gwa m nne onye bụ ọ bụ abasị na amariwa ka ụmụ mbọsị me na a ga-ewepụcha ka a wee tụọ ọnụ na nye gbasara asụsụ anyị na gịnị ya ka emena ji na ọbịa tata a ma ihe nye na ji ekwu okwu ka ọ gwa ụnụ onye ọ bụ ka ọ gwazikwa ụnụ nye meni ime na aji sị ya na isiokwu na ya ga-eneba anya tata gbasara asụsụ Enuanị ya na nye anyị ga-eme ka anyị wee kwanichie ya bụ asụsụ daalụ na oshinne chukwu ya gọzie ụnụ hmm, daalụ nwenne ọ ga-adị ya ọgọ ịkwapụ olue mba ịkwapụ olue mba nke e mere n'ife ọma ma ife gbasara okwu Anịọma ka anyị si ekwu ya mbụ na ọ bụ na anyị ji na-eme politiks mba mana ife gbasara onwe anyị na ọ sị na nwa ju egwu abụ na nwa ee ụmụnne m afa m bụ Victor Ifechukwude Egwunyenga onye Isele-Ukwu ka m bụ mụ bụ nwa akimi na Idumuinei ee Egwunyenga ya nwa akimi nwa ojekpọ ya na Egwunyenga um, nne m abụkwụ onye Isheagụ na Aniocha South eh, dịka kwesị n'ebe ọ na-abụ ya mụ dike eh, onye mụ m nne bụ akimi because uh, nna oge ọbụla m na-ekwu okwu m na-ala ikike isi afa maka ụmụ ife ọ mụ kuziri o jena akwụkwọ mana ụmụ ife ọ gwa m gbasara Enuanị gbasara ọdịnala anyị na ọ sị na nwa ju egwu abụ na nwa Ehe. i je ebe ọbụla ị fụ m sị na Ifechukwude na ya bụ afa m hapụkarị nke victor a na nghọhafie mere most of us ji zama afa oyibo mana ife anyị ga-ekwu deri na oshinne na ka anyị adịghị ekwu na ya kịta mana ife m sị ka m gwa ụnụ bụ biko do ikolobịa na ụmụ agbọghọ ee wede echelu ya n'akwụkwọ gịnụ na awa ife okwu mgbe o nwere ka m si ekwu ekwu aha onye bụ onye bee ka mụ na asị blọị o wee bụrụ tata na ya eme ife ọ bụla dịka na afa m bụ Victor Valentine ọ ma ama na onye isi ka m bụda ehe so na afa na language ọ dị very important our 21st century parents unu eme nke ọyadakwụrụ anyị n'ezi onye bụ onye Isele ị bụ onye Isele nwunye ị bụ onye onye Ubulu-Ukwu ya agụ nwa ya afa oyibo o nwe ka ọ dị so onye m ọ hakwa m n'ọnọdụ alụsọ daalụ shinne ihe ndị a ga-enebanye anya esike mana tata a ga-eji nọ nke nị bido nke gbasara ya nwekwara n'iwu mụ na ya bụ ndị ikposho ọ bụla na-anwụ n'ikposho asụ asụsụ anyị ten logo ofu onye Ọgwashị ka anyị wechite n'ime anyị ka adị atọ mana mbọsị ọzọ ameme nọ nke tata ka anyị nebanye anya na ihe mmeni o ji bụ na asụsụ anyị abịazịa na uwe ka a bidokene n'ụnọ akwụkwọ maka na asụ wee na asụsụ

ka esi ahụ a ọ na nge ka a bido oke n'ụlọ akwụkwọ usoro we si amụcha asụsụ dị anọ nke izizi bụ na ị ga-ebido na-ege ntị adị nye mere ige ntị ya bụ na o nwe ekwuni tupu ị ga-eji gee mmadụ ntị ya bụ na o nwe ndị asụ na nke izizi n'ime ịmụcha asụsụ bụ ige ntị ikwuni maka i geberigwota ntị ya sị gị ikwuke ikwugharịarị ama ọghọ ya mụ na-asụ ọnụ olu ma na-ekwughe i kwuberigwota ya mụcha mekwa esi ede i deberizie bụ ojedome na ịmụcha asụsụ bụ ga-ebidozie kọwa mee onye ọbụla nwụchi ike na-akọwa asụsụ ya bụ na ọ mụchaga asụsụ ọnya ahụ mana ụmụ anyị nọ ọnọdụ wee nọ kịta bụ na amalite egede na-ewe ntị maka na ụmụ na-asụ na ụmụ na-asụ na ya kwa ejidibụ na adụ wee gee ntị ọ bụ na o nwe ya asụ na awe nwe ike na-ege ntị na ezinụlọ ị nọ yu bụ di yu bụ nwunye ya asụkwa hụ asụsụ obodo ụnụ ya asụkwa yu na di ya asụwa ị hụ ụfọdụ asị wa na di nwunye m abụ n'ebe di m abụ na ebe nye ya ma o ji bụ nke onye obodo ọ i si bịa ọ bụrụ ị bụ onye ugwu ugwu nwa ya sụ na ụmụ ya ndị ugwu obodo ụnụ wasụọ anụ ụmụ ya wee nwee ike za ka ọ bụ oyibo sọkwụ na asụ oyibo nwa sef ị hụ nwa bụ asụa ọnụ esi na-ewe ike n'ime ya bịa n'ụlọ akwụkwọ ụmụ ndu ememe anyị akpọ cultural day ya bụ mbọsị we ji eme mepụcha ihe gbasa n'ọdịnala izu ụka na-abịaghị elu ya bụ mbọsị a ga-akwụzimeni we ya a ga-akwụzimeni we ọkwụ n'ọkwụ ị ga-amụcha ị ga-amụcha ị ga-amụcha mbọsị ọzụkwọ abịa zụkwọ kwue nkwe agwa kwue ọgwụ ịsụzi asụsụ obodo ụlọ anyị na ụlọ akwụkwọ isi bịa asụwene vernacular kwa akwa ọkwa ya agba efi ya ịta ụjọ amanụzi nsụwa mbọsị ọzọ olukwa ofu mbọsị ọwa ji ememekwa na ashọ akpọkọmekwa ọwa ọzọ sụwa sụkwa asụsụ nwa asụọ wa ịsụkwa ụbọchị ọwa dị asụọ afịa wetari ya bụ mee vernacular ka asụ ee ya ka anyị ji sị mba ka anyị nebanye anya bụ o nwụ ka ụlọ akwụkwọ ga-esi mee bụ o nwụ ka anyị bụ ndị mụ ụmụ ga-esi mee ka ọ bụ na ụmụ anyị enwe ike asụ asụsụ anyị beni mena nwanne nọhụ ememe nye na ememe mgbekwa agafeghị anyị beni n'azụ anyị ya ga ji shọrị gedi nọnị be ga-ewelu n'iyi opiani be ga-ewelu n'iyi ụlọ ka ọ bụ na ịhụ we na-ememe nye n'ime ya bụ ya elochi onwe yi asị m ka ọ bụ na anyị nwee ike ji ụbọchị tata kwanishe asụsụ anyị maka na a shapụ ọnụ a ụgwụla ebu erie achọna ka anyị chapụ ọnụ anyị karịa nọ ka anyị nebanye anya na nke ụlọ akwụkwọ ofe okpochi onwe ụlọ akwụkwọ onye nnu anịrọ ọ sị na enye na ndị maka onwere mgbe njide kpakparịa ndị mụ ụmụ mkparị n'ụlọ eme na ọhụma na ọ bụ na ndị mụ n'ụlọ si n'ọmụ ụlọ ụlọ ama mụchara asụsụ anyị mana akụziri iwu ụlọ ọkwụ aga anyị ụlọ achịzi ụlọ n'aka na ọ dị na mma naanị ka ọkwụ na ga-esizi nri ụlọ achị ụlọ asụsụ wa kụzi ya n'ụlọ na ofe ụnụ enwere ike ga-akwụzi n'ụmụ ya bụ ọgananị ofu asị na onye ụbụlụ ka ọ bụ di ya bụ onye ụbụlụ ụnọ mana onwere ike ga-akwụzi na ụmụ asụsụ maka na ọlụ oyibo kwa nọsụ n'ọbụ na na ọlụ oyibo kwa nọsụ bụ nsogbu dị na n'ụlọ akwụkwọ bụ ụzọ jeme ịma ụfọdụ mụga ahụ ma ọnwa olu ọnwa anọ ka ọ bụ ọnwa ise atụ ọnwa nwa ihe n'ụlọ akwụkwọ kwa kwa creche nwa ndu nwa basịbụ ọ mụcha m oyibo ọnụ akwụkwọ n'ụlọ wa asụ n'oyibo mmewa wuwe n'iwu n'ụnọ be m na adụwa asụ oyibo n'ụnọ be m nke izi mebe na anụ m onye enuani ọ bụgada mana ọ bụ n'onye ụbụlụ nne m abụ n'onye ụbụlụ ukwu mana ọgwashi onye ọ sụ nsụ m ọgwashi benye ga-elo na abụ m onye ọgwashi nke ọ na ya asụ ịkwụzikwa na ụmụ ya bụ isi onye abụ n'onye ebe nị ị bụ onye ishan ị bụ onye lagos ị bụ onye yoruba ị bụ onye awụsa obodo ọ nọ wee mụ ya nwa ịkwụzikwa na ụmụ ya ka ọ bụ oyibo ka iji bido niwe nke onye iji dama niwe n'ụlọ wee ga-eji bido maka ọ damacha ọdara asụkwa na alụ gbaa so ụmụ ọdịnala eso abansị mba ma ga-enyocha anya ihe ndị mụmụ ndụmọdụ wee ga-esi nwa ike wetu isi anị ka ndị mụrụ isi wetu isi anị ụfọdụ ndị mụrụ anyị ji akwụkwọ na dị nsụmọ oyibo beni ya ma nụda ya ma maride ihe ọ pụcha bụ ụfọdụ oyibo ndị ọ sụ maka na ụmụaka ka anyị bụ elegbo nna di m je ọlụ oyibo so ndị ọcha lụọ ọlụ na-ebi ndụ ndị ọcha mana adụwa ọgwa ya okwu ọ bụla ọ gwa ya bụ atụtụ inu isi na dị mgba na papa na anị gị nọ ọ sị na-ewu ata ụzịza dị ndụ ihe niile chiri jụ agba atụtụ inu ka ọ ga-eji za ya adụwa asụ oyibo elugbo ọnụ bụ adụwa asụ enuani elugbo ọnụ ya ka o ji bụ na-eme nwa alụike mụcha oluzie chi ụmụ ajụmawa ụmụ m gwa ya mụị ayam ayam ịhụ ndị ịhụ ndị mụ ụwa edu m wee na-anọchi ọsọ ya na-atụ a ọ daa ọ da ọ da asụ mana ọ ga-ehụ ahụ ọnwa ọ nụkwa ihe niile unu na-ekwu one bụ one na ọ nụ mana ọ da asụ ihe dị iche dị na ngịga na mkpọdụ ihe dị iche dị n'ọzọ m ụkwụ efi na capital b ihe dị iche dị ya na ọ nụ mana ọ da asụ onye dịbụzi n'ọnụ asụsụ ụnọ ya ama nwe ike ji asụsụ ụnọ gwa nwa ya okwu bụ ụnụ nọ n'ilo ka ọ si agwarị ya bụ ọnụsịzi odomere onwe ikwu okwu na ngwụcha kọmunikeshọn dị two way ka ọ dị na nwa ya anụ mana ọ dị asụ ọ na-edebụzi n'ọnụ kịta ọ mara ọnụ sata ka nsị ka m wechi onye ọ bụ na-enye ọgwụ n'ụlọ akwụkwọ gbasara kọmunikeshọn manwa agwụ na-enye gbasara kọmunikeshọn kpọkwudo ka m kpọkwude ka ọ bụ asị na nye chukwu uhie m dọ ya nwa bụ na ya ka ọ gwa ka ọ gwa ụnụ nye unu ga-enwe ike mme iji mee ka ọ bụ na ụmụ ụnụ asụ asụsụ anyị ihe unu ga-enwe ike mme wee nyere onwe ụnụ aka ka ọ bụ na ụnụ nwa egene anyị ntị asụkwu ya bụ asụsụ anyị maka na amadọ na obenye ọkwụ anyụ na shia chukwu amakwe daalụnị ka ihe ka ọ gwa ụnụ ka o si nwa ee eh, daalụ sọ nwene ekwuga ebe na akpịrị ama agụ gị ee eh, ọlụ eh, ozi onye ozi onwe adịghị agwa eke mm-hmm. ee ụmụ okwu ikwu mbụ

Now, onweghị ife m chọpụta kịta na in this 21st century society anyị nọ n'ime ya na o nwe ife ọ bụ na anyị na we self ya bụ self enslavement ya bụ na na ọ bụ na i meme ife na ọ dị na-adị ka nke ndị ọcha na ọ bụ na ya yes ya bụ na anyị enslave onwe anyị na ife aka anyị e ji me onwe anyị osi ụmụ ofu ịta m ga-ata bifo nke okwu a n'olu enwe ndị ụmụ ofu okenye ee wa kpọ ha akpọ ha osu dọ mana oge ọbụla ha shi osu ya afọ ọfụlịla waji waji shi osu ọ bịa elu ofu mbọsị ọ bịa so ndị nwe ni wee jeme ugbo o luzie na ugbo bifo ọ ga-elu ugbo mmiri amụ nke bụ elu eso nere ya azụ na mbọsị a so bifo ọ ga-eje lụba ọkọtọkọ ebe ebe ụzọ baa n'ime u- eh, baa n'ime ụlọ ubi bịaje dana dana nke ya bụ mmiri agọsịsị fụ na ahụ a ọ bịa ewepụ ha dị akwa na-ekomene ṅụọ na-anya ọkụ na-anya ọkụ na ọ bịa ejeze ofu okenye sọsọ ị makwa oge- oge lee oge enu dị oge- oge enu ji dị mma n'ihe egwu ugbo n'iwe onye egbuchi n'elu nwee na-ekwu n'ụkwụ ụnụ atọ ọ fụ ka ụnụ esi n'ofu ụnụ esi n'ofu ite ụnụ eri ife ofu ite anyị mana ife bụ poison ma anyị mana na e ji akụ nsi akụ aja na ọbazuma onye mezi ife osu ya ife a na osu ya enyi ya ji aka gụọ gụọ nwa afa gị so na ọ dị adị mma ekwugo m ya mbụ ọ je na-abụ na m nụa nwunye nwa nwa ụgwọ na nwa m ga-aza afa oyibo afa enu ana anyị ka ọ ga-aza maka ọ bụga na in some homes today a ga na-asụta eh, na-asụ n'ụnọ anyị na-ejikwa oyibo na-atapịa hmm. ọ dị mma mhm. ka ndị dị na-awọcha asụsụ ahụ na-awọchakwọ akwụkwọ dị ekiri na onye na-eme mmadụ anụ ya na-ekwu bụ eh, amana ka m ga-esi kwu in some homes today ị ga-afụ na di na na di na nwunye tinye n'ụnọ na nwunye ya maybe na ọ bụ onye sha ọ na di ya bụ onye Akumazi na o nwene onye ga-asụzi asụsụ wa ọnụ wa na that family na that house as a whole oyibo ka a ga na-asụ na asụ n'oyibo asụa broken so most of the children now awọshana amaina ka nnekwu ụnụ na through language na anyị ga-eji ya wee stop ife bụ isi kị bụ isi na nwata dana na maybe na okpogho na obedi eje so kela you know all those things all there as a means of language na o nwe language ga solve a lot of problem wa jụma onye mgbe dịka isi bịa mgbe onye isi so ihe tupu na akwụkwọ na-ajụkwa ya ọ bụrụ na ọ ya you see so things like this bụ ife ọ bụ na anyị suppose na-eme enyi you bụ onye nọ Asaba for example na ị nọghị Asaba ị nọ Asaba ị fụ na na asụ ise na nọ Nelson Mandela Garden na asụ ise mana ị ma ịga na onye ise ka ị bụ mana ị chọna ka ị je ka ị bịa ka ị kwudo a nwene ka emenu a nnọkwa ọnụ isi na a na onye bụ nwene na nwene anya dị eme so so ajụjụ ị jụ bụ na how kị ka anyị ga-enwe ike ime to preserve our culture in this 21st century am I right? Yes. Uh -huh. so now the parents we need to do a lot we need ime a lot for example now ị ga-anọ na ị bụ okenye na ị je ọlụ oyibo maybe na ị je ọlụ oyibo na Lagos or maybe na ị je ọlụ oyibo na Abuja mana ụmụ si ị bịa do maybe na ị bịa ga-akwụ ụgwọ isi nwunye yi na ọ bịa ga-eni ozu na or maybe na ọ bịa ga-eni ozu or maybe na wa kpọ family meeting bụ onye onye masị na-ene ka ị bịa ka ka eme ife bụ izu ebu ka ime ife bụ ka ọ si eme ife ụmụnne niile ji ya ụmụnne ncha ụmụnne onye mara anyị ịlụ ọlụ oyibo ụmụnne isikwe amaghị na maka aga ịzụkwa na okwu ụka in this 21st century sozukwe n'ife eme anyị na ị ga-afụ na nke eje ụka na ọ sị na nke o na ọ dị eje ụka mba kwa nwunye asị ya nọchimena biko kwedo na ọ dị eje ụka na nke nke na ife ọdịnanị ka o me and all that so it goes beyond ife anyị ekwu tata na onwe anyị kị ka anyị eme to preserve our culture kị ka anyị eme to preserve our names in our homes kị ka nna anyị ndị si from Anioma bịa ndị nna anyị your homes kị ka ya eme ịsụ asụ

ekene m ya onowu na ọ bụrụ ị bụ onye ụgbọ owere you know things like that so my brother if i need you ime ndị bụ na government has little to play in this little, little just they have nothing the family aka anyị ka ọ dị ọbụla gọọmenti aka anyị ka ọ dị na ọbụla gọọmenti no now if we emesikwa na na besikwa na gọọmenti nwere little to play in our primary schools wa anọrị akụzi vernacular language nke bụ vernacular ya bụ asụsụ sweet ka njorigbo anyị dị ndị Issele-Uku as my uh, as an exam na JS3 mana ọ bịa ss3 we lost it anyị adị edezi ka ọ bụlụ exam you know mana i je in other in other places in other climes like for yoruba yoruba for example yoruba for example wa ede na wa agụ a ka ọ bụlụ akwụkwọ wa agụ agụ so nothing stops

onye Obior which is just a kilometer just one kilometer to Ubulu-Uku so as ị ga-ama na onye so hmm. language is very unique very unique language ọ dị very very unique and we will continue to preserve because I said something before most of them ndị na-awatchịrị na ọ bụ na ị ma na this meaning or ife na nwa ju ebue was why ọ bụ na nwa when you forsake your kinsmen because need to embrace

ife ọ me gbasara the preservation of culture ọ bụrọ one naira o this thing I have for me abụ na atọ ji na as in it has to do with huge money but at every given time he's sacrificing his time his resources make ya sure na onye ọbụla wọta ife gbasara anyị so that we'll be able to understand so wherever you are watching from this is a beautiful project that I also implore ndị na ndị nọ overseas yes most of them they will call and say ah biko do chukenje no ogo agbe me tata i want you to give live video these things are logistics ego is involved you understand so we need a lot to do to see how to preserve our culture ọ bụ na ọgụ ofu onye ọgụ anyị ncha daalụ na nwunye daalụ shinne ụnụ ahụghị ka ụnụ si asụ asụ maka na enye ọgwụ na ụnọ akwụkwọ ọgwụ kwesị akụziri ndị mmadụ

ya na jidoni m nye abụ na ofu nyọ ị sị jidoni m nye na asị m ị bụ onye akụkụ ka i si bịa n'Ubulu ị bụ onye Isho ka ọ bụ ị bụ onye Udo ị bụ onye Udo ya na ị bụ onye Udo abụ na ofu nyọ shapụ m ya na hapụ m abụ na ofu nyọ jidoni m nye ya na jidoni m ife ni abụ na ofu nyọ wa niile dị n'ofu obodo mana nke ọbụla ị ya-asụ ga-enye m aka m marị onye akụkụ n'obodo i si bịa ya ka o ji bụ n'asụsụ sụ dị mkpa shinne a ma enwe ike nyefee ya inye edeka awọchana ị ga-enwe ike wọchagodo tupu a ga-eji yie ya jide maka na ọ bụ na nwa agwọ dị niile ndị ọfịa nkwụ were eke nkwụ maka na ahụ na-adị mkpọcha na-enye ọ bụghị elu n'eriri ilo ya ka o ji bụ na tata ọ dị mkpa shinne ọ dị mkpa mkpa shinne ka anyị wetu isi ala kụziere ụmụ anyị mmenwa chukwu adịmeke hụ na amụghị nwa wụcha ka o si dị ọ dị nye ofele na ya na nwunye ya na ndị niile ụlọ na wee nọ n'ụlọ ga-asị na e si tata bido na asụsụ anyị ka a ga na-asụ na nwa anyị o lu ụlọ akwụkwọ ya na ndị ụlọ akwụkwọ egwu kwetọ gama bụ wasụ nwa oyibo bụ mana ọnụ a o nwe onye ọ chọ egwu anyị ma o nwe onye nke nchọ egwu anya m ji asụsụ anyị na ụbụrụ gwa nwunye m na-achọgwakwa m ịpụnye owe ya hụ nwa m onye chịla akwụkwọ anyị chiri nọ n'ụzọ ọ mara ihe na-apịzikọ ọnụnọ ọnụ ihe niile a na-ekwu ọ fọdụzịa okwu mekpuru ewe mana ọ mara anya tupu o ji ga-amarị na eyes bụ akwa ọ mara ọnụ ọ mara ụkwụ ọ kwesịrị ebido ebido na nwa ndụ i bidozie na enọ ọ bụ na enwene m ọ bụ na nwere ike kụziri m asụsụ a ma nwe ike banye ụfọdụ ezinụlọ maka na i kwudo ndị agadi na ụfọdụ n'ime ụwa na-akọwa n'inye adụwa agwa ine adụwa agwa ya n'asụsụ asụsụ echenji echenji ndị oyibo asị na asụsụ dị dynamic ikwe ghere isi gịtanị na mmadụ ji soro nwunye mmadụ laa asị ya amarị na o so nwunye mmadụ laa asị wee na o ji nwunye mmadụ ikwe ghere isi na eyi nlekọkpa asị wee na ọ zọ ya ụkwụ n'ọfịa na-asụ eche ya bụ ọ tụgharị atụgharị ọ na-agbanwe ka asụsụ si aga ọ na-atụgharị ka asụsụ si aga na ọ tụgharị maka na ndị asụ na-adị iche n'iche mana i nwe ike mụcha ndị dị ofele n'ime tupu ị ga-eji mụme asị wee na ga-ebu ụzọ kwagodo okwe nke dị elu tupu ọ ga-eji kwume nke dị ala ị ga-ebu ụzọ mụchagodo ka esi asụ tupu ọ ga-eji luzi akụzi meniwe ndị niile kụzi ụfọdụ oge kịta na ị ga-ahụ ndị lugo 8 80 years ụfọdụ 70 years ọ bụ na okwu wee nkesa ụfọdụ n'ime wee esonye na enu a na-eme ụfọdụ so n'ọlụ oyibo na-ejezikwa enu enu maka na i so n'ọlụ oyibo eminine ya ma mụchazi asụsụ obodo i si bịa ụfọdụ so n'ọlụ oyibo awa kpọ m sị mme nwa m amaghị akwụkwọ ọrị na nwata gị bụ mana nye na iwu n'anya shinne na anụ ka esi eme ọnwa na anụ ka esi eme ọnwa akọwa menụ m ụyọ nkọwasịzi anaghị ahụ a ọ sị m daalụ ọ bụ na anyị welu na-eme isi anyị na-anụ asụsụ anyị ụfọdụ ndị kụziri m nye nya anwụghị ụfọdụ anwụghị mgbe asụ iri garị na mgbe asụ osu garị ụfọdụ anwụghị nye ndị ọnwa gwa m ọ dịka na-eburu uwe amamife gwa mụ wee ka dị nwụ kutie m n'isi bụ anwụ ya onwe ụfọdụ nye ọbụla ọ bụ na ndị sịsọ mmarị maka na nwata mmarị ga nye agwa agwa mana ndị gwanị m anwụghị ụfọdụ anwụghọ ọ bụ na agwanị m ya ịma mmarị na nnọọ ka nye nile ngwagada ya eje ndụwa ndị mmadụ agwa onye aha onye gwazi nye nwa ndụ ntanị anyị nọ ka o sikwa ụdị ezie ọ dị mkpa nke anyị si bidogede ọnwa bụ na ọ dị mkpa ka ịkụzie n'ụmụ anyị asụsụ anyị ka ọ bụ na ịshịa nwa ị ọ za ị ka ịshịa nwa ị gwa nwa ị na nwata fegekwa obodo rie nsị o nwere ka isi ga-agwa ya n'oyibo ọba metụ a n'ọbala ọba metụ a n'ọkpụkpụ asụ ọba jụọ oyi o nwere ka isi ga-agwa ya ị sị mmadụ na mbụ shatọm ayịyọ asụ ajụọ ya n'oyi ị sị mmadụ ifipụ na asụ n'izume ya atọ n'isi aka nsị ya banye n'ọnụ asụ ajụọ ya n'oyi mee ka isi ga-agwa m onye mmadụ ihe dị n'ọnụ oyibo ịgwagata ya n'ọnụ oyibo ọ sị babe leave that mana ịgwa ya n'ọnụ asụsụ asụ ajụọ oyi ọ marị na ịmarị nyekwu n'ifipụ na asụ n'izu metọ n'isi aka nsị banye n'ọnụ nwunye m bụ onye ụfọdụ oge mme ka ọnụ si m ike n'asụsụ anyị karịa ya mana agadi zụa ụfọdụ oge nye ọ ga-ekwu nlocha amụme m na-elochado ụfọdụ sef omume anọbiri na ọkwa ahụ enye na nwata na-esi na ebe na ya nọ ka o si sikwe ọ bụ na nwunye m gosiri ọ sị he onye si nye ni erichọ m maọbụ mụọ ya ne m onye dị mmadụ na-asụ asụsụ be ka isi ga-ahụ ụsọ dị n'ime nke ụmụodere nye na nkwụ na ịchị m achịna m ya ọsọ ewo okwumazani azọchakwa m okwu amụ be ka isi ga-amụcha m nye dị nọ nke a kwudo nwa bụ kuzie na ụmụ ịbịa abịawe kwụọ echechula ụzọ ụtụtụ sigede nke na-ebido na ụmụ itechula ụzọ ụtụtụ asụwee ọ bụ na ojogwu ekene ya mana nye ojogwu pụcha n'oyibo ya mana nye ọ pụcha jụọ ndị mmadụ agwa wee ọ bụ ya jụọ m agwa m ojogwu ndị ọ bụ na mbụ gwa bụ ndị nze na ọnụ ahịa bụ ebụ onye ọbụla ịhụ ekene ojogwu oji ọgwụ eri bụ ebụ na-enukịta ọkwa ọgwụgwọ ndị ji ọgwụ eri ndị obodo dị dịka Russia ọkwa ọgwụ wa ji eri ndị obodo dị dịka US ọkwa ọgwụ wa ji eri walụ ngwa aya ndị ọbụla ị hụ wa ekene ononwu ojogwu ononwu ya bụ ndị ọnisef ndị ọbụ ndị ọbụla wee nne mmadụ ọnwụ ononwu ojogwu ojogwu nze na ọnụ aya ka ndị na-ebu aya bụ ndị oyibo kpọ warlords ọ bụ ya mana enye asụsụ obodo ụnụ ị hụ wa ekene mmadụ ojami ojami nye ọ kpọcha bụ tourist wanderer onye ọbụla oje obodo dị iche iche na iche na mbụ a traveler ya bụ ojami ojami dịkwa iche wee kene nke ọnụ bụrụ ojami onye ọbụla ebe ọbụla o lu ụwa ya ọ mịa ya bụ he that prospered anywhere he goes ojami na nke a sị bụ na wee kene ya ojami a sị wee kenezi ya wee sị good morning isi dị wa nọ mma ụfọdụ n'ime anyị dị mma wa ga-edome gbagbawa na anị fịa wetara ka ọ bụ kụzie n'iwe ya wee wọcha amana mgbe isi dị onye nọ mma wee kene ojami a sị wee kenezi ya wee na-ekene good morning bụ ụmụa na ọ wọchara nye ojami bụ bụ ọ sị na ka ọ jụọ ka wa kọwaa na anya ọ bụ ya bụ ọdịmma bikoni bikoni ndị mụ ụmụ arịrịọ ka anyị ji n'ụlọ ya ka ọ bụ na o lu echi mgbe ọbụla chukwu wedome m mkpụcha na ene mmadụ afa bụ kensike afa bụ nwa ọnọkọ A sị m nwa ọnọkọ ebe ka ị bụ a sị m I'm from I'm from Obio a sị na ị bụ Obio yes sir I'm from Obio a mụ ị na Obio sorry sir I didn't get that oh. ya bụ onye Obio o nwe onye dị bụ onye Obio wee so na Obio mara asụ Obio bịa kwudo n'isi m ee wee ne m ya mara nne na abụ m onye Obio enwere ihe kwom onye ọhụ dịka onye Obio karịa ayụ ọ bụ na nne na nnadị ị bụ onye Obio ya bụ ụfọdụ ga-asị na I'm from Ubulu-Ukwu eh, my dad is from Akwedo my mom is from from I don't know the name Ogbenye Ogbenye abi Ogbani what's the name again I don't know where exactly ya bụ ahụ ụfọdụ elugede e, oge ọ bụ na akpamaghị ibe wa mgba ba na-achọkwa enume